Bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ n b'a bɛɛ lajɛlen fo ɛɛ nisɔndiyalen don parce que n denkɛ bilala n'o ye abudul ɲangi ye ɛɛ n ma temps sɔrɔ ka foli kɛ baara golobalen don bolo n b'an ka justice fo ɛɛ k'an ka procureur fo n'o ye ture ye ka mɔgɔ o mɔgɔ da donna kiri kuma la a kuma la i n'a fɔ a minɛni kuma la n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ o mɔgɔ ye abudul ɲangi supɔte fo ka n'a bila bi la n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye k'a minɛ cdr la ka taa bila mali danbe en marche la ka taa bila faso ni danbe la ka taa bila a kanubagaw la ka yaya fo itali ka cdr cɛden bɛɛ lajɛlen fo ka eh, abudul ɲangi kanubaga bɛɛ lajɛlen fo k'a ni baraji nin de fɔra ɛɛ kanu tɛ fila ye mɔgɔ kanubaga ni ko y'a sɔrɔ ko y'i yɛrɛ sɔrɔ donc mɔgɔ o mɔgɔ ye abudul ɲangi suteni a ka nin gɛlɛya in kɔnɔ n bɛ foli k'a bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ waleɲuman dɔn qu'on reste soudés qu'on reste soudés o de ka ɲi o mana bɔ yen ɛɛ arazbat

diɲɛ ko o ko ye arazbat sɔrɔ a bɛɛ kɛra maliko de la a kɛra ɲuman ye sa a kɛra juguman ye sa min ka d'a ye a y'o fɔ mais mɔgɔ o mɔgɔ n'a sɔrɔla a da tun tɛ maliko kuma la fiyewu fiyewu fiyewu ɛ min y'a sɔrɔ o tun t'a sɔrɔ donc a mana kɛ cogo o cogo a bɛ fasoko de la ɛɛ belebele cdr bɛ k'a kɔnɔ yan bi a bras ouverts a kan ka na ameriki bi arazbat a kɔnɔnen don ameriki yan k'a fɔ a ye ko arazbat you welcome back ala ɛɛ i segira ka na a diyara n ye foli belebele b'i ye mais n'ala sɔnna baara n'a taabolo bɛɛ i tɛ taa ni segin k'a sɔrɔ i ni ba ma ɲɔgɔn ye n'ala sɔnna fɛnɛ bɛ taa ɲɛ da i kan ni segin n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn ye ka foli belebele se cdr cɛden bɛɛ ma a barika bonyana cdr bɛɛ ma kɛnɛ na walahi hali sini ne kanubagaw bɛ cdr kɔnɔ ka n wele k'a fɔ n ye ko jiri bɛ na ka bonya bonya ye bonya kɔmasegi de bonya ye bonya kɔmasegi mɔgɔ o mɔgɔ y'i bonya ma tɔ to ye donc ka foli belebele se cdr ma n'i y'a ye n ma se ka ye bilasirali yɔrɔ la n kun ti programme dɔn eh, eh, kunbɛli yɔrɔ la sinon n'a sɔrɔla parce que eh, anomalie dɔ tun bɛ yan ta la américain kun kɛlen bɛ ka da sɔgɔ faransikaw ɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɔra faransi i kun ti don yan bon o kama u m'a publier parce que u t'a dɔn n'u bɛna a bɛna bɛn ni da yɛlɛlen ye ou bien a bɛna bɛn ni da tugulen ye An b'o la a mɛnna avion foyi kun tɛ bɔ Faransi ka don Ameriki yan. Faransi da de tugulen yan da de kun tugulen don Faransikaw ɲɛ ko parce que ko bana bɛ Faransi. Amerikɛnw ye da tugu ɲɛ. Donc alihamudulila rabil alamina eh, da yɛlɛla ka bɛn ni Ras Bath ye. A bɛna a bɛna a ɲɛ da a ka cɛdenw kan yan nɔ. Ameriki a bɛna a ɲɛ da a ka cɛdenw kan. N'Ala sɔnna Ras Bath. N ye layidu d'i ma i bɛ n ye. walahi i bɛ n ye mhm. eh, ka foli bila CDR cɛden bɛɛ lajɛlen ye k'an bɛ dugawu kɛ mali ala ka a k'an sago ye ala ka mali k'an sago ye ala k'a k'an sago ye donc n'o bɔra yen n bɛna la cherté de la vie la c'est à dire la cherté de la vie eh, bamananw ko ten c'est à dire maliyɛn ka ko man gɛlɛn maliyɛn ka ko man gɛlɛn maliyɛn ka problème fɔlɔfɔlɔ ye dun ka fa ye ka fɛnw nɔgɔya anw ma dege gɛlɛya la anw ma dege gɛlɛya la parce que fɛn minnu n ye fɛn minnu ye n'olu gɛlɛya ko b'a la ka fɔ o ye tobilikɛlaw ka matière première ye n'o ye sogo ye Eh, n'o ye eh, eh, comment dirais-je n'o ye sogo ye bon n'o ye A tɔgɔ bɔra n kɔnɔ nafɛnw ye olu gɛlɛya ko kuma de bɛ ka fɔ tulu ninnu n'a tɔw olu gɛlɛya ko kuma de bɛ ka fɔ bon eh, ni gɛlɛya ninnu ee eh, fanta belle comment allez-vous gɛlɛya ninnu a daminɛna yɔrɔ jan walahi gɛlɛya ninnu daminɛna yɔrɔ jan ka tulu kun da ka di waati min mali kɔnɔ est-ce que tulu litiri Tulu litiri kun ye bi wɔɔrɔ bi duuru bi naani y'a ye tulu litiri kun y'o ye o y'a sɔrɔ HUICOMA bi production kɛ a dafa bɛ bɔ kɔkan ka na mais bi sisan usine foyi tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ min bɛ hali tulu dilan la ilaha subahanallahi u ye HUICOMA ta k'a brader Aliu Tomota ma nin y'o o o o retombée dɔ de ye a ma se yɔrɔ kɔrɔ yɔrɔ datugulen don dɔw sara ka sɔrɔ ka wariw ma sara foyi ma di HUICOMA baarakɛlaw ma hali sini u ye tani kɛ ka kini kɛ ka wasili kɛ wa u ko k'u ma sɛbɛnni a ma ye yɔrɔ diɲɛ yɔrɔ si la ko HUICOMA feerela Alu Tomota ma donc des millions de, de comment dirais-je des centaines de familles k'olu bila misère la Bon o retombée de filɛ anw ka tuluko la nin n'a sɔrɔ an ka kɔɔrikolo bi sɔrɔ ka dilan ka kɛ tulu ye ka feere anw ma c'est à dire n ko fɔlɔ tulu tun bɛ yen ni min y'i diya i b'o de san n'a y'i diya i bɛ HUICOMA ta san n'a y'i diya i bɛ importé san an tun bɛ huile Dinor ninnu san an b'olu kɛ ka salade dilan an b'an ta kɛ ka jirani kɛ mais o bɔra la n'a fɔra ko aw bɛ fɛn o fɛn dun k'o bɛɛ ka bɔ kɔkan ka na jago ye gɛlɛya kɛ Mais gɛlɛya in bɛɛ fɛnɛ tɛ État ka gɛlɛya ye ni gɛlɛya min kɔni ye sogo ni nafɛnko gɛlɛya ye nafɛn kɔni gɛlɛya aa ala o ye nafɛntigiw ka tere juguya nɔ ye o ye forotigiw ka tere juguya nɔ ye walahi i b'a ye Mali de la u bɛ taa kungo la ka taa si bɔ u ma bɔ a jiri turu kuma kalama ani zaban ninnu u ma bɔ a jiri turu kuma kalama U ma bɔ u m'a sɔn u ma foyi u bɛ taa bɔ ka na den damadɔni feere ala ni tere juguya yɛrɛ tere juguya yɛrɛ nɛgɛ ye ka den damadɔni feere n'i m'a fɔ dɔrɔmɛ tan i b'a fɔ dɔrɔmɛ duuru c'est à dire foyi ma maliyɛn mako sa ni gɛlɛya tɛ aw ko k'aw ye silamɛw ye aw tɛ nɔgɔya ɲini diɲɛ don o don fo gɛlɛya wa a b'a gɛlɛya ka taa cogo min na fo k'a sa a ka wari t'a nafa fo ka a sa a ka wari t'a nafa a ko k'a ye silamɛ ye furundubani den kelen dɔrɔmɛ duuru bisimilayi diɲɛ wuli kuma sera de a ma se fɔlɔ a ma se fɔlɔ han a ko ko minnu ye kafiri ye tubabu ka dugu filɛ c'est à dire ni seli ninnu sera u bɛ fɛn de da bin pour que bɛɛ k'a sɔrɔ n'u ka seliw sera ten u bɛ fɛnw de da bin k'a da bin ni fɛn min ye kɛmɛ kɛ walayi i bɛ taa sɔrɔ bi duuru bien i bɛ taa san bi naani ni duuru pour que ko bɛɛ k'a sɔrɔ bɛɛ ka content o ye contraire de aw fɛ yen o de kosɔn n'a ko k'a ye tubabu ye kafiri ne b'a fɔ ko nkalon don parce que silamɛya yɛrɛ kɔnɔ aw bɛ jogo minnu fɔ kafiriya la o jogo tɛ tubabu la o bɛ anw de la o jogo bɛ anw anw minnu ko k'an ye silamɛ de o jogo de bɛ anw na n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na ala tɛ hinɛ an na fo ka diɲɛ wuli n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na ala tɛ hinɛ an na fo ka diɲɛ wuli aw bɛ se k'a fɔ ko nin jaridɛnba min filɛ mali kɔnɔ ko nin jaridɛnba jahadi min filɛ mali kɔnɔ ko hali bi aw bɛ taa forontobanin den kelen feere buna adamadenw ma dɔrɔmɛ duuru han ni jaridɛnba ninnu minnu bɛ mali kɔnɔ hali bi legimi tɛ se ka san ka dun fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ se ka faamu d'abord n b'a dɔn kɔni fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ gɛlɛya n'o ye jaba filɛ nin jaba tɛna se ka dun ɲinan parce que jaba jaba ni layi ninnu olu bɛ sɛnɛ ɲɔnɔ de kɔlɔn kɔnɔ n'u ye eh, fɛn bɔ dɔrɔn n'u ye malo bɔ dɔrɔn u bɛna jaba sɛnɛ u bɛ layi sɛnɛ olu jaba bɛ se ka gɛlɛya mais nin gɛlɛya juguba den walahi peuple peuple yɛrɛ de don a kana asimi goyita a bɛ taa a bɛ taa eh, nafɛnw subventionné jɔni fɛ a bɛ t'o subventionné min ye a bɛ t'o subventionné min wa an ɲɛ bɛ commerçant ninnu na n delila ka kuma fɔ ne denmuso dɔ bɛ yen n tun bɛ sanni k'a fɛ ka di n ka denmisɛnninw ma bamakɔ n'a fɔra sisan ko eh, eh, tulu kɛra kɛmɛ ye n'a fɔra sisan ko tulu kɛra kɛmɛ ni mugan ye par exemple Eta bi kɛmɛ ni mugan eta bi pati min sifayni sɛtadi a y'a esp ye cogo da la dɛ hakili bɔra kɔ mɛ tɛ pfuti ten e ta bi ka sifay fɛ a bɛ nkalon ye a bɛ nkalon ye e ta b'a di dɛ mɛ a bɛ di minnu ma ko k'a bɔ sanikɛlaw ka wari la u t'a bɔ a la u t'a bɔ a la laseri tɛ de la bi wala tɛ gfɛnɛma a tun ye Ne tɛ gouvernement accuser walayi bilahi a b'a dɔn transition bi yɔrɔ min na je suis pas pour la prolongation transition bi yɔrɔ min na n'i ye se kɛ ne ye bi u bɛ élection kɛ ka taa mais problème ye min ye a kana transition transition de ye a kana transition comment dirais-je transition accuser ni la cherté de la vie c'est les commerçants ani sugu kɔnɔ cikɛla minnu bɛ jardinier ninnu minnu na ni produit kana feere a ma c'est-à-dire malien ko k'ale ka miliya miliyɔn de sɔrɔ a ɲɛkoji la su ko ni dugusɛjɛ cɛ o bɛ se ka kɛ cogo di han o bɛ se ka kɛ cogo di fɛn ninnu tɛ bɔ yɔrɔ si ka na fo a bɛɛ bɛ na a bɛɛ bɛ bɔ an fɛ yen a bɛ sɛnɛ an fɛ yen a bɛ dun an fɛ yen mun bɛ taa o kɛ k'o tɛ se ka dun a tun bɛ dun kunun mun y'a kɛ k'a tɛ se ka dun bi mun kelen mun kelen y'a kɛ k'a tɛ se ka san bi ne bɛ fɛ k'o kun dɔn mun na. mun na tulu izini tɛ yen mali kɔnɔ bi min bɛ tulu dilan a bɛ bɔ kɔkan ka na a bɛ dédouané n bɛ se k'o faamu hali o yɛrɛ n t'a faamu parce que eta b'a sɛbɛn tulu ni gazi eta b'a subventionné mais ne b'a ɲini eta fɛ u ka commerçants dɛrɛ k'a ɲini l'organisation des consommateurs aw salen de don wa a bɛ yen wa a tɛ yen de mun na a bɛ yen wa a tɛ yen de Mais pourquoi mais vous avez le droit de vérifier ce qui se passe. A y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mun ju ye ni ju ye min ye a y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Il y a pas d'effet sans cause. A ju ye min ye quoi a y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ se k'a faamu. A y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Mais ɲɛ b'i dɔw la dɛ hɔn a y'a lajɛ Mali ni Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ka fɛn sɔngɔ ani Sénégal ka est-ce que vous, vous n'êtes c'est-à-dire il faut être eh, ne b'o de fɔ ye quoi boulevard kan minnu bɛ taa boulevard kan ils n'ont rien dans la tête rien ils n'ont rien dans la tête c'est-à-dire u tɛ foyi la dabaarabaya ni maa ladege kɔ sinon n'i k'u k'u sigi ka ko yɛrɛ miiri nɔ mɔgɔ bɛ taa ka taa Côte d'Ivoire ni Mali suma cogo di han e ka simiki ye joli n y'a sɛbɛn a tigi ka fɛn i ka simiki e ka simiki ye joli C'est-à-dire n'i ko simiki bɛɛ tɛna faamu n'a fɔ i ka mali kɔnɔ i man kan ka baarakɛla sara ka baarakɛla tɛ sara ta ka jigin jumɛn joli ni jukɔrɔla kɛ joli waa wɔɔrɔ don wa waa seegin don wa waa tan don wa ne t'a dɔn ne hakili t'a la tuguni mais est-ce que mɔgɔ mɔgɔ min b'o ta o ala ma bɛɛ kɛ biro kɔnɔ baarakɛla mɔgɔ min b'o ta o n'a fɔra ko ka taa forontoba den kelen san dɔrɔmɛ duuru sugu la ou bien ka taa fɛn den kelen san poivron den kelen san ou bien ka sogo kilo san nin nin nin hakɛba jahadi na donc e tɛ fɛ ka balo sa kɛ e tɛ fɛ ka balo sa kɛ han jamanaw ka sɔrɔ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ jamanaw ka sɔrɔ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ anw ka anw ka yan nɔ anw bɛ simiki ta yan anw ka simiki u bɛ anw sara ɛri kelen na dolari tan ni duuru niyɔrɔku yan niyɔrɔku simiki a bɛ o bɛ jate ɛri de fɛ a tɛ fɔ ko nin wari hakɛ mais eri ye min ye ameriki ka simiki bɛ jate eri sɔngɔ quoi eri kelen sɔngɔ anw minnu bɛ simiki ta anw ka eri kelen sɔngɔ dɔlari tan ni duuru de quinze dɔlari à l'heure quinze dɔlari ye joli aw fɛ waa kelen ni kɛmɛ duuru n'i ye dɔlari kɛ kɛmɛ ye waa kelen ni kɛmɛ duuru o ye 15 do o ye eh, eh, eh, 15 dollars a bɛ bɛn waa kelen kɛmɛ duuru ma mais anw bɛ se ka an ka buru kun kelen san yan kɛmɛ fila ni kɔ parce que buru buru piriw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ y'a ye buru piriw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɔw bɛ yen nɔ komi n y'a fɔ cogo min na buru buru kalite ka ca kɛmɛ ye yan nɔ a kalite ka dɔw bɛ yen olu bɛ dilan bu dɔrɔn na jabɛtitɔw b'o dun o tɛ foyi k'olu la buru jɛmanw bɛ yen u sɔngɔ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ mais anw b'o san da min na aw tɛ se k'a san o la anw ka buru nɔrɔmali min ni mali ta ye kelen anw b'a den kelen san kɛmɛ fila ni bi duuru den sɛgɛn anw b'a den kelen san kɛmɛ fila ni bi duuru donc jamana ka sɔrɔ bɛ cogo min na o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de n'i ma fili tubabuw b'a fɔ ko le PIB U b'a fɔ ko jamana dɔw kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ vit ni un dollar de par jour mɔgɔ dɔw bɛ vit ni un dollar de par jour c'est comme kɛmɛ y'a ye mɔgɔ dɔ bɛ vit ni kɛmɛ par jour o bɛ jamana ka faantanya de jira e bɛ taa ka taa anw suma cote d'ivoire la i b'anw suma sɛnɛgali la fɔlɔ an tun bɛ sɛnɛgali ɲɛ bi nka bi sɛnɛgali b'an ɲɛ i ko kunun bɛ bi sɛnɛgali bɛ anw ɲɛ i ko kunun bɛ bi ɲɛ cote d'ivoire kabini ala ka mali da a ma deli ka kun cote d'ivoire la diɲɛ kɔnɔ mun y'o kɛ an ka la situation géographique an ka géographiquement n'i ye mali ta mali ni cote d'ivoire tɛ kelen ye foyi la port b'u fɛ yen port t'an fɛ yen jiri kafe b'u fɛ yen kafe t'an fɛ yen cacao avant ils occupaient le premier rang mondial kafe la je pense qu'ils sont troisième après le brésil hein? jiriw bɛ yen fɛn bɛɛ fɛn bɛɛ bi ivoiriyɛnw fɛ yen e bɛ taa ka taa mali ni ivoiriyɛnw ko ka anw ni cote d'ivoire suma han

les, les, les, comment dire, les, les quoi de la concurrence et de, et de, et du quoi u bɛ min n ko fɔlɔ olu tun bɛ prix contrôler olu bɛ min olu bɛɛ bɛ sunɔgɔ la u ka biro kɔnɔ pour ne rien faire olu b'u sara ta fu la han affaire économique bɛ min sinon fɔlɔ fo k'i sa n'a fɔ gouvernement ko ko prix ye nin n'i ye dɔ fara kan fo k'i sa i t'a kɛ fila ture ɲ'an ma ture ɲɛ an ma i ka commerçantw dɛrɛ walasa an bɛ se ka dumuni kɛ cogo min na subvention n'a sɔrɔ a bɛ d'u ma de an k'a dɔn n'a tɛ d'u ma an k'a dɔn voilà gaz ni eh, eh, sukoro ni fɛn ninnu parce que subvention bɛ kɛ ka eh, eh, eh, eh exonération d'u ma k'u ka taa fɛnw ta ka na ka na dɔ bɔ a la k'a feere maliyɛnw ma pour que an bɛ se k'a sɔrɔ cogo di kow tɛ ka kɛ u kɛcogo la minnu kan k'u contrôler olu t'u contrôler u fɛnɛ tɛ siran ala ɲɛ u tɛ malo malo ala ma min ka d'u ye diɲɛ don o don n'a fɔra ko prix min mana diya min ye o k'o d'a ka feerefɛn kan ou bien mɔgɔ bɛ sɛgɛn min kɛ feerefɛn na o ye jardiniyew ta ye n'a fɔra aw b'a biri ka cili kɛli min kɛ aw bɛ sɛnɛ kɛli min kɛ k'aw k'o sɛgɛn fara feerefɛn sɔngɔ kan jɔnni bɛ se k'o san chacun son métier bɛɛ n'i ka baara de don k'a fɔ bɛɛ n'i ka baara de don donc n'a fɔra ko cikɛla ka a sɛgɛn fara malo kan an bɛ dumuni kɛ A ye hakɛ to han n'a fɔra ko si cikɛla k'a sɛgɛn a sɛgɛn fara a ka a ka ɲɔ kan saɲɔ bɛ se ka dun cikɛla bɛ sɛgɛn min kɛ tile kɔrɔ jardinier bɛ sɛgɛn min kɛ n'a fɔra ko aw k'o bɛɛ fara feerefɛn sɔngɔ kan k'o feere buna adamadenw ma o tuma an bɛnna mun na k'an an tɛ wuli ka b'o la han a tɛ sabali dɔɔni mali aw ka gɛlɛya dabila han o de kosɔn barika t'a ka wariw la diɲɛ kɔnɔ barika foyi de tɛ wari ninnu na parce que a sɔrɔ cogo man ɲi ala t'a yɛrɛ sɔsɔ walahi bilahi ala t'a yɛrɛ sɔsɔ tulu sukaro o ye commerçant ye o ye commerçant ye an yɛrɛ

ok donc ne b'a ɲini commerçant fɛ k'a ɲini eh, cikɛlaw fɛ vraiment u ka sabali u ka sabali u ka fɛn nɔgɔya u ka nɔgɔya kɛ buna hadamaden ye gouvernement mana exonération d'a ma gouvernement mana subvention kɛ a y'a kɛ ala ni kira kama a ka nɔgɔya kɛ jamanadenw ye a ka nɔgɔya kɛ jamanadenw ye sinon rien ne va rien ne va voilà rien ne va donc o mana bɔ yen ko CEDEAO ni communauté internationale bɛ fɛ ka sanction kɛ an kan ayiwa sinon o ye sanction k'an kan ee zon sigilen tɛ ni weleda ye de zon sigilen ni weleda ye o voilà n'i y'a ye CEDEAO bɛ ka traiter de lâche k'u traiter de tout c'est parce que o hinɛna an na de voilà o hinɛna an na de o de la ils sont en train de les traiter de tout hɔn fanga t'u la dɛ a donna tan dɛ a bɔra tan dɛ voilà donc euh, nuhu tarawele aa i ye dédouanement ko min fɔ o fɛnɛ nuhu n tɛ se ka kuma dédouanement kan mali dédouanement tɛ k'a ɲɛ kan kosɛbɛ quoi voilà a tɛ k'a ɲɛ kan kosɛbɛ o yɔrɔ tɛ dédouanement tɛ ne kan bɛ ka kuma eh, fɛn de ma subvention ninnu de ma parce que gouvernement bɛ subvention kɛ a bɛ exonération di commerçants ma donc o bɛɛ kɔrɔ ye ka nɔgɔya kɛ eh, eh, fɛn consommateurs ye quoi n kan b'o yɔrɔ de ma i y'a ye wa Bon ne y'a fɔ n ka kuma la n y'a fɔ Asimi ye a bɛ k'a dafa mugu jɛ min na k'a bɛna CEDEAO kɛlɛ k'a bɛna communauté internationale kɛlɛ n y'a fɔ a ye nka alahu akibaru a tɛ se awɔ hali n tɛ n da segin a ɲɛ a tɛ se Sabu ka d'a kan ni mɔgɔ ma ɲɛ k'i bɛ nin ko modèle kɛ il faut avoir le soutien de ton peuple peuple bɛɛ ka soutien peuple bɛɛ ka sigi n'a ye k'a fɔ ni gɛlɛya nana an b'a kun est ce que est ce que o peuple bɛ e bolo cherté de la vie dɔrɔn i ma kulo cayalen ye ko dumuni wariw ka gɛlɛn donna ta a bɔra ta A ye Cubains ɲininka 50 ans d'embargo américain hali wari tun tɛ bɔ yan ka ci u fɛ yen, k'a sɔrɔ Cuba dugu dɔ bɛ yen nɔ La Havane n'i y'i jɔ Cuba dugu dɔ kan i bɛ Miami ye, i bɛ Amérique ye mais wari tun tɛ bɔ yan ka taa, maa si ma Cubains mankan mɛn donc ɛɛ Iran o kɛr'i ɲɛna Iraniens plus de 60 ans d'embargo maa si m'o mankan mɛn u kura n'u yɛrɛ mais Asimi o peuple tɛ e bolo d'abord ton peuple est divisé e yɛrɛ y'i ka peuple dɔw wusaya ni e y'i ka peuple dɔw wusaya ni dɔw ye o bɛnbaliya b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc k'a fɔ de hmm, alahu akibaru k'i bɛn'i jɔ ninnu ɲɛ y'a ye k'i bɛ n'i jɔ ninnu ɲɛ cogo dɔ la vraiment kan'a kɛ a bɛ ne ni ala cɛ kan'a kɛ bon maa yɛrɛ tɛ fɛn fɔ a ye sa a tɛ boli la ka don ka dogodogo la a bɛ boli la ka don ka dogodogo la parce que peuple t'e bolo min bɛ se ka degun kun e ka peuple degelen don facilité dɔrɔn de la argent facile fɛn bɛɛ facile baarakɛlaw tɛ u tɛ baara fɛ baarakɛlaw tɛ u tɛ baara fɛ sinon la cherté de la vie i b'a mɛn dugu bɛɛ na fo burukina faso i t'a mɛn burukina ayi parce que burukinabɛ bi baara kɛ thomas sankara ka idéologie bi burukinabɛ la jusqu'à présent u bi baara de fɛ olu tɛ gaspillage kɛ komi anw cogo i tɛ burukinabɛ ka taa waa bi wɔɔrɔ don dulɔkiba kelen na k'a don a kan na fo ka diɲɛ wuli i t'o ye donc sisan la cherté de la vie ne kɔni fɛ ni ni comment dire nata mana porte gosi dɔrɔn layidu bɛ bɔ fenêtre fɛ han ni sɔrɔ ye laada min sigi ni kɔli nana a b'a wuli ni kɔli nana a b'a wuli donc ne bɛ min ɲini a fɛ n'a ma ɲɛ ko kow gɛlɛyara ka solution tɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kow la les choses inutiles surtout musokunda a uniforme jugu tigɛla ninnu bazin riche uniforme jugu ka jugu na adamadenw k'a se t'u ye ko kɔɲɔ ko dan b'a yɛrɛ ko denkundi ko dan b'a yɛrɛ a ye hakili sɔrɔ a ye hakili sɔrɔ a ma fɔ k'a kana uniforme kɛ a ma fɔ k'a kana a nisɔndiya a ka kɔɲɔ ka kɔɲɔ la a ye fɛn kɛ min se b'a ye A ye fɛn kɛ min se b'a ye wax bɛ yen lezew bɛ yen a ye fɛn kɛ min se b'a ye a ye fɛn kɛ min se bɛ an nɔfɛmɔgɔw ye a ka dɔ bɔ dépense inutile la n m'a fɔ dépense yɛrɛ dɛ les dépenses inutiles n'o y'an ka diɲɛ wuli kɔɲɔ mɔndiyaliw n'an ka diɲɛ wuli denkundi mɔndiyaliw ye pour le moment a ye dɔ b'u la a ye dɔ b'u la kɔɲɔ mankanba n'a se t'i ye a dabila n'a se t'i ye a dabila donc ne bɛ min fɔ a ye a ye sabali a ye sabali a k'a jɔ a ka tapi kundama na maliyɛn tɔgɔɲini min se t'i ye a y'a dabila pour le moment min ka gɛlɛn o ye dumuniko ye an bɛna an bɛna tɛmɛ nin waati ninnu na cogo min na malo bɛɛ bɛ ka jigin o fɛ i bɛ taa uniforme san bazin riche waa mugan waa tan ni duuru donko kelen k'a bila yen o bɛ se ka kalo dépense a bɛ caman ta la ye a bɛ caman ta la ye an t'a dɔn ɲinan ta in bɛna laban cogo cogo a ye sabali a ka segin a kɔ a ye sabali a ka segin a kɔ a ka a bɛn a ka ko bɛn a yɛrɛ ma a ka yɛrɛdɔnbaliya dabila a ka yɛrɛdɔnbaliya dabila donc ni n bɔra yen n bɛ na Kaou Djim ka bilali n'a ka taliko la eyi ninnu bɛ ɲɔgɔn dɔn de walahi ko Kaou Djim b'a fɛ ka fanga dafiri dɛ Kaou Djim b'a fɛ ka Choguel gɛn dɛ Kaou Djim b'a fɛ ka dɔ ta bɛ fɛ ka bɔ tan aw de bɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ aw de bɛ ɲɔgɔn dɔn aw de y'a dugutilama fɛ réunion kɛ aw de y'a nkalonjugutigɛw kɛ k'a da IBK la k'a ka fanga firi donc aw y'o kɛ kɛ cogo min na n'aw ye Kaou Djim y'o ɲɔgɔnna la wajibi aw tɛ se ka da Kaou Djim na dɛ voilà nin de la a bɛ fɔ ko coup d'état man ɲi parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'u ye coup d'état kɛ u tɛ da ɲɔgɔn na fo ka diɲɛ wuli ko parce que u y'a kɛ cogo min na u b'o dɔn u ti aw tɛ se ka da Kaou Djim na abada wa ni Kaou Djim y'a sɔrɔ a b'a dafiri dɛ n b'o kɔni fɔ a ye parce que Kaou Djim bɛ tiɲɛ de fɔ ka sɔrɔ ka nkalon b'a jukɔrɔ a bɛna tiɲɛni kɛ ni tiɲɛ ye Kaou Djim b'a ka tiɲɛni kɛ ni tiɲɛ de il est très très intelligent a b'a ka tiɲɛni kɛ ni tiɲɛ de mais Kaou Djim ka bila ka tila ka segin ka na CNT kɔnɔ tuguni kabako ye walahi a fɔra ko ni maa ye kaso kɛ k'i ka ko casier judiciaire t'i la bilen donc Ni casier judiciaire t'i ni mɔgɔ min na o tigi bɛ taa CNT kɔnɔ il y a pas de problème Mali don tout est possible k'a fɔ tout est possible voilà ɛɛ mun ye non ee Ala Mali ko vraiment a kɛra baara y'an bolo walahi a kɛra baara y'an bolo fɛn o fɛn b'u da ko ka dɔ fara transition kan fɛn o fɛn b'u da ko ka dɔ fara transition kan i t'a mɛn an bɛna e, e, e, e, e, fɛn kɛlɛ nin ka ban nin waati in na eh, ka, eh, comment dirais-je i t'a mɛn u da k'an bɛna eh, eh, eh, eh, eh, insécurité kɛlɛ ka ban nin waati in na plan foyi tigɛlen tɛ min bɛ se ka jamana bɔ nin problème na dɔ fara transition kan dɛ dɔ fara transition kan dɔ fara transition kan han n ko transition bɛ diɲɛ kɔnɔ de i b'a fɔ ko ni ni wulu donna misiri kɔnɔ aw t'a dɔn transition ma ka go aw t'a dɔn transition ma ka go donc aw ka intérêt kama dɔrɔn ka jamana bila transition na fo ka taa diɲɛ kɛ min ye nin y'a ye an ma taa yɔrɔ si fɔlɔ mɔgɔw bɛna kule la a b'a hasarder o la ko ka dɔ fara transition kan n'a ye dɔ fara a kan walahi n'u ma taa a déloger a k'a fɔ ma tu Kuluba a bɛɛ ni Ala cɛ n'i yɛrɛ sera nin na dɔ fara a kan dɔ fara a kan dɔ kana fara a kan dɔ fara a kan dɔ kana fara a kan n'i ye maa fila kɛlɛtɔ ye mugan nɔfɛ tan ni duuru ko tɛ dɔ ye sinon a ser'o la a ma se o la o han a y'a kɛ mauvaise volonté ye k'a sulusa la k'a sulusa la ka c'est à dire ka ka a ye nin ko in créer ka b'a ma daminɛ poste de vice président depuis Ba Ndaw taara an ma poste de vice président wɛrɛ vice président wɛrɛ ma sigi bilen

40 35 ans vous avez l'avenir devant vous yani a ka taa ni eh, eh, eh. ATT, ATT ma exemple di aw ɲɛna ATT ma exemple di aw ɲɛna mais pour que ATT ka tenue bila ka taa ka parti politique créer ka segin ka na pour que vous voulez eh, eh, profiter de l'occasion pour vous pour, pour, pour vous accrocher au pouvoir c'est pas bon c'est pas bon peuple a tɛ se k'a fɔ diɲɛ kɔni kɔnɔ ko Mali peuple ka

Vous fuyez le problème du Mali. France tɛ Mali problème ye. Kama nin yɔrɔ in na n ka foli belebele bɛ se Kama millionnaire ma. Kama ye tiɲɛ de fɔ aw ye. C'est un problème diplomatique. C'est un problème diplomatique. Wa o de bɛ se ka o o o Mali ni France ka problème ye. C'est un c'est un problème diplomatique. Voilà. A bɛ dilan o dilan cogo de la.

Min y'a ka problème ye la cherté de la vie o de y'a ka problème ye depuis Ala k'an da an ma kɛlɛ kɛ Maliko la an ma Maliko kɛlɛ kɛ a b'a ka intérêt ko kɛlɛ ni a ka eh, eh, namiya kɛlɛ de la an ma deli ka kɛlɛ kɛ Maliko kɛlɛ la kɛlɛ o kɛlɛ n'o bɛ Mali maliyɛnw intéressé ka maliyɛnw ni lafiya o ma an ma deli k'o kɛlɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ c'est pas la première fois la a, a, o de kosɔn a b'a fɛ k'a fɔ k'a bɛ maliyɛnw ɲinɛ u ka problème kɔ nous on s'en fout de la France minnu ye comment dirais-je minnu ye a contrat juguw signé u ni France cɛ minnu y'a accord juguw signé u ni France cɛ u y'a don u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min u b'a bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ten diplomatiquement mais min ye anw ka problème ye o ye comment nous peuvent être libérés des terroristes comment la cherté de la vie les élections élections bɛna kɛ cogo di ka na un gouvernement légitime k'o di anw ma aw dɛsɛra yɔrɔ min l'État est une continuité o tigi k'a tɔ dafa Choguel bɛ yen o Choguel tɛ yen o anw maliyɛnw tɛna jɛn n'a ye tuguni mɔgɔ o mɔgɔ bɛna ka na bila Choguel ko k'o bɛna fɔ k'a bi fɛɛrɛ fɛɛrɛ comment dirais-je k'a a tigi bɛna ka na fɛn ka jitutisi ka baara ka feereere ni cɛ wo cɛ ni ko k'i b'i sen ji ka baara la ka minɛ ni bali an bɛ taa i ka so ci sokɛ bɛ o sokɛli tɛ yen o o bɛ cot ayisi min bɛ yen o asi tɛ yen o ne taa at ni cot tɛ yen nka' bɛson di mali asi ye sɔrɔ asi o asi perez ye o Asimi ye eh, eh, vice-président ye wo c'est son devoir de militaire il doit le faire donc ne ɲɛ t'aw la k'aw bɛna a bala fanga la cogo min na ko eh, eh, eh, a bɛ a bɛ se ka nin don jɔni hakili fɛ jɔni jɔni aw bɛ se ka nin don jɔni c'est à dire aw ka nin prolongation de la transition faransi faransi tɛ se ka défendre cogo min na dɛ aw fɛnɛ défense ko tɛ aw la dɛ aw ni faransi bɛɛ kɔkɔlen jɛgɛ ye devant le peuple malien walayi faransi ma se ka fɛn kɛ aw yɛrɛ ma se ka fɛn kɛ donc anw tɛ se k'a fɔ k'an bɛ aw to aw ko ko faransi tɛ to a cogo faransi ma fɛn kɛ aw fɛnɛ tɛ se ka to maliyɛnw kunna parce que aw fɛnɛ ma putɛrɛ kɛ pa pa k'a ma kɛ voilà voilà problème min bɛ anw da la n'o ye e fɛn mɔgɔw minɛni min bɛna kɛ o tɛ aw ka sira ye o ça c'est c'est une demande de la communauté internationale k'u bɛ dɛmɛ minnu kɛ k'a donna yɔrɔ min na ko k'a bɔ

n bɛ min fɔ ka da o kan ne yɛrɛ ka belebele sɛk modibo jara awɔ mali bi yɔrɔ min na bi cɛ o cɛ bɛ se k'a ɲɛnɛbɔ sɛk modibo jara cɛ o cɛ bɛ se ka nin ko ninnu ɲɛnɛbɔ pa an ka problème avec la france c'est sɛk modibo jara la stabilité du pays c'est sɛk modibo jara ne ɲɛ tɛ cɛ si la mali kɔnɔ min bɛ se ka nin ko fɛsɛfɛsɛ k'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na a dɔnniya bɛ cɛ kelen min na o sɛk modibo jara ye a diyara ye a ma diya ye o a bɛ sɛki ta n'a ma sɛki ta ɛ maliyɛnw n b'a bila yan n bɛ baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin na n b'a bɛɛ lajɛlen fo tanba tɛ n bolo bi donc salamalekum